Иджыпсту къызэдэӏуэн сызэхэзыхынухэм фӏэхъус гуапэ фызохыр. Нобэ едгъэкӏуэкӏыну псалъэмакъыр зытеухуауэ щытынур Дунейпсо Адыгэ Хасэра. Иджы Дунейпсо Адыгэ Хасэм и пщэм делъхьэж ар дэни апхуэдэу утыкум итщ, адыгэу дунейм тетым я цӏэкӏэ псалъэ А адыгэхэр зыгъэгузавэ, зыгъэпӏейтей проблемэхэр ахэр къиӏэтуэ, ахэр зэрызэфӏэхыным яужь итуэ. Ауэдэ хьэкъ иӏэуэ, мис апхуэдэу утыкум итщ ар. Сэ тегъэщӏапӏэу сщӏынурат нобэ. Иужьыуэ Дунейпсо Адыгэ Хасэм мис мы Налшык деж щригъэкӏуэкӏа зэхуэс епщыкӏутхуанэ конгресс жыхуиӏэр. Ар илъэсищ къэскӏэ ирагъэкӏуэкӏыурэ, абы а илъэсищым Къакӏуар, къакӏуа гъуэгуанэр, ящӏар, зэфӏахар, яхузэфӏэкӏар, яхузэфӏэмыкӏар, ахэр абдежым де утыку къралъхьэ, хасэм и унафэщӏхэр, тхьэмадэр, ахэр хахыж. Мис апхуэдэу екӏуэкӏауэ ара. А илъэсищым къриубыдэуэ псоми щӏэ, ди нэгу щӏэкӏауэ, плъэгъуауэ. Адыгэхэм ехьэлӏауэ къэхъуа ӏуэхугъуэ зыбжанэм, абы а илъэсищым къриубыдэу къэхъуа зыбжанэм а дунейпсо Адыгэ Хасэр, абы а ӏуэхухэм зэрыбгъэдэтар, зэфӏихыну иужь зэритар, мис ахэм сытепсэлъыхьынуракъым. Ну, а илъэсищым дытепсэлъыхьа нэужькӏэ, адэкӏи, адэкӏи дыӏэбыуэ нэгъуэщӏ гуэрхэми дытепсэлъыхьыну, ауэ япэщӏыкӏэ, мис мы илъэсищым ирагъэкӏуэкӏа лэжьыгъэм абы и гугъу сщӏынурат. Мис мыпхуэдэ бгъэдыхьэкӏэ а ӏуэхугъуэр, адыгэхэр зыгъэгузавэхэр, а утыкум илъхэм, мис мыпхуэдэ Мыпхуэдэ бгъэдыхьэкӏэ гуэр иӏэн хуейуэ къызолъытэри, щӏэ, абыкӏэ сэ куэд арэзы къыздэхъун. Япэрауэ, а ӏуэхугъуэхэм, а проблемэхэм я мыхьэнэр, ди культурэм теухуауэ, ди тхыдэм теухуауэ, мис мы къэралым къекӏуэкӏ политикэм, а къэралым и хабзэхэм теухуауэ, дуней псом къекӏуэкӏ хабзэхэм теухуауэ Абыхэм сыт я мыхьэнэр? Итӏанэ, сыт Хасэм илэжьын хуейр ахэр зэфӏэхын щхьэкӏэ? жыӏэу, мис ауэдэ бгъэдыхьэкӏэхэр иджы илэжьын хуейр сэ псом япэуэ илэжьын хуейр сэ къэслъытэрэ япэрауэ, апхуэдэ ӏуэхугъуэхэр уэтыкум кърилъхьэн хуей, дэнкӏи нигъэсын хуей, абы лъэныкъуэ псомкӏи щӏэ, политикэ и лъэныкъуэкӏи, экономикэ и лъэныкъуэкӏи, тхыдэм и лъэныкъуэкӏи ахэр анализ щӏын хуей, ахэм теухуауэ ягъэкӏуэкӏын хуей конференцэхэр сэ сщӏэрэ. Мис ауэдэ апхуэдэ лэжьыгъэ иригъэкӏуэкӏын хуей а ӏуэхухэр зэфӏэха хъун щхьэкӏэ. Иджы мис ауэдэ бгъэдыхьэкӏэхэр Иӏэуэ, апхуэдэурэ а ӏуэхум бгъэдыхьурэ сыт илэжьар а илъэсищым жысӏэу сэ зы анализ гуэр сщӏыну си гугъура иджыпсту. Иджы къызогъажьэ, псоми ди нэгу щӏэкӏауэ, псоми фӏыуэ тщӏэуэ дыщыгъуазэуэ Тыркум, Сурием къыщыхъуауэ щытар зэрыхъеяра жыхуэсӏэр? Иджы абы адыгэхэр щэ бжыгъэкӏэ хэкӏуэда, я унэ лъапсэр зэтырикъута, ӏэджи ӏэджэ гузэвэгъуэ я щхьэм кърикӏуа. Иджы мы, дауэ, мыр, мис мы къэхъуар, мыдей Урысейм де зэрытлъэгъуар, а Дунейпсо Адыгэ Хасэм дапхуэдэуэ а ӏуэхур Дэ ди пащхьэм, Урысейм и унафэщӏхэм я пащхьэм дауэдэу зэригъэувар, дауэдэу зэрыгъэувын хуейр? Сэ дэ дызэреплъымкӏэ, псом япэрауэ, мис мыпхуэдэ бгъэдыхьэкӏэ абы нэхъыщхьэм щыӏэн хуейр. Тыркуми, Суриеми щыпсэу адыгэхэр Урысейм и хабзэхэмкӏэ, Бгъущӏрэ ебгъуанэ федерал хабзэ щыӏэ хамэ къэралхэм щыпсэу и цӏыхухэм, соотечественникхэм зэрыдекӏуэкӏын хуейр жери, мис апхуэдэ хабзэ иӏэщи, мис абы ипкъ иткӏэ, яхузэфӏэкӏыр яхуищӏэн хуей. Икӏикӏ дэ къызэрытлъытэмкӏэ, Дунейпсо Адыгэ Хасэм, мис Урысей хьукумэтым и пащхьэм игъувын хуейт, мис мыпхуэдэуэ. Мыр гуманитар гузэвэгъуэщ адыгэхэм, мис мыпхуэдэ гузэвэгъуэ къатехьа, лей къатехьащи, Къэкӏуэжыну хуейхэм, мыхэр Урысейми цӏыхухэщ, къэкӏуэжыну хуейхэм ӏэмал ягъуэтын хуейщ а гузэвэгъуэм хиубыдау къулейсызу хъуахэр Хэкум къихьэжыну, къэралри абы дэӏэпыкъун хуейщ, сыт и лъэныкъуэкӏи, мылъкукӏи дэӏэпыкъун хуей. Паспорт гъэпсынщӏауэ тыншу яритын хуей гражданин ищӏын хуейщ, мис ахэр псом япэрауэ Дунейпсо Адыгэ Хасэм Урысей хьукумэтым и пащхьэм щигъэувын хуеяуэ дэ къыдолъыт. Ауэ апхуэдэ лъэпкъ зыри щыӏакъым. Дэ фӏыуэ дощӏэр Урысейм и Лӏыкӏуэм и деж, консулхэм я де, сэ иджысту я бжыгъэр сщӏэкъым, ипэжыпӏэкӏэ дауэдиз хъуми, ауэ тхылъ щӏалъхьауэ, мис мыра дэ Урысейм дырицӏыхущ, ди соотечественникщ, Хэкум дгъэзэжыну дыхуейт, мис мыпхуэдэ гузэвэгъуэм дыхиубыда, мыр ди щхьэм кърикӏуащ, жаӏэу абыхэм теухуауэ, мис иджысту А зэхуэс екӏуэкӏам абдежым дэ зы псалъи, зы унафи къыщахьакъым. Псом ищӏэ ди нэгу щӏэкӏа тлъэгъуа мис мы ӏуэхум пыщӏауэ мыбы псалъэмакъ гуӏ, мис мыпхуэдэ псалъэмакъ екӏуэкӏар. Абы мыдежым деж ахъшэ гуэрхэр зэхуахьэсат Дунейпсо Адыгэ Хасэм. А ахъшэр абы щыгъуэ КАФФЕД-м тета Щоджэн Умит сымэ иратын ядаӏым. А мис модэ щхьэусыгъуэ ящӏщ абыми. А Умит модэ Европэм зыщӏыпӏэ, Совет Европэм зыщӏыпӏэ къыщыпсэлъат, Урысейм хуэпсэлъат зыгуэрхэр, мыхъумыщӏагъэ гуэрхэр жиӏат, сыт жари щӏэ, мис ауэдэ щхьэусыгъуэ ящӏа иджы. А апхуэдэ лъэпкъ щыӏакъым. ар ар пэжкъым, ар пцӏыщ. Икӏи къагъэлъэгъуэфаӏым, сыт абы мыхъумыщӏу жиӏар, сыт къемызэгъыу жиӏар жыпӏэу. Ауэдэ лъэпкъ зыри къагъэлъэгъуэфаӏым икӏи къагъэлъэгъуэфынукъым. Абыхэм щӏэ а Щоджэн Умит сымэ зэикӏ Урысейм зэран хуэхъун. Псалъэмакъ зэи къаӏэтакъым, ауэ абыхэм икӏи ар дэри ядыдоӏыгъ, абыхэм жаӏэу щытащ, Урысейм дрицӏыхущ, дэри дэ теухуауи мы хабзэхэр лэжьэн хуей, гъэпсынщӏауэ а паспортхэр къыдатын хуей, мис а щӏыр щыхъеям щыгъуэ дэри тхуэфащэу фыкъыддэӏэпыкъун хуей мы къэхъуа гузэвэгъуэм, жаӏэу. Мис апхуэдэхэр жаӏэ, абы сэ ар дэри дыдоӏыгъыр, абы къемызэгъ зыри хэлъкъым. Мис иджыпсту къызэрытщӏэмкӏэ, ахъшэ зэхуахьэсар Тыркум и посолым Москва, абы и дей яхь щэ, ират. Иджы ар гурыӏуэгъуэкъым, сыт абы къикӏыр, ар занщӏэу щхьэ адыгэм етын хуэмеярэ, ар адыгэм я дей нэсыжын Мис апхуэдэ упщӏэхэр къоув. Дунейпсо Адыгэ Хасэм а щӏыр зэрыхъеям теухуауэ Урысейм и пащхьэм къыщиӏэтын хуеяуэ къыдолъытэ а адыгэм лей къатехьар, а тхылъ къыщӏэзылъхьахэр, дывгъэкӏуэж хэкум жаӏэу къыщӏэзылъхьахэм ядэӏэпыкъун хуейщ. Ахэр соотечественникщ, Урысейм и цӏыхущ жаӏэу ящӏын хуеяуэ апхуэдэ лъэпкъ зэрищӏам. Мис мыбдежым мы видеом и щӏагъкӏэ щэ сэ зыгуэрхэр зыкъом къисхьэнущи, абы хэтыну Сэхъурокъуэ Хьэутий. Луганск, Донецк къикӏхэм ядэӏэпыкъун хуей, республикэр дыдэӏэпыкъун хуей, ахэр мыбы Гузэвэгъуэ къатехьащ, сыт и лъэныкъуэкӏи дыдэӏэпыкъун хуейщ жери. Мис ауэдэу жиӏауэ илъщ видео, ар фэри флъагъун, мыбдежым де къисхьэну. Иджы ар щэ мыдэ сэ зыгуэрым ар фӏэмыкъабылу, ар фӏэмыдахэу жиӏауэ сэ сщӏэӏым зыгуэрым. Ар псоми щэ я дейкӏэ гурыӏуэгъуэ, а Луганск, Донецк дей абыхэм лей къатехьащ, ар тэмэмщ, ядэӏэпыкъун хуейщ, ауэ. Абыхэм хуэдэ къабзэуэ адыгэхэрикӏ а Луганск, Донецк къикӏыу мыбдей къыдагъэтӏысхьахэм зыдэӏэпыкъуахэм хуэдэ къабзэу адыгэхэри Урысейм и хабзэхэмкӏэ и цӏыхущ, и соотечественникщ. Адыгэм апхуэдэ зыгуэр хуэщӏэн хуейуэ щыхуамыщӏэм де ар дискриминацэурэ ар лъэпкъ зэхэгъэжурэ адэкӏэ докӏуэ иджы. Мис мы а илъэсищым къриубыдуэ мыри къэхъуа. Урысейм и парламентым и депутат Константин Затулин жари щыӏэ зыгуэр абы къыхилъхьа мис мыпхуэдэурэ. Урысейм и цӏыхуу, соотечественникыу зыбжыжхэм урысыбзэр, урыс къэралыбзэр ящӏэн хуейщ жери, мис апхуэдэу къыхилъхьа. Иджы ар мис а зи гугъу тщӏа бгъущӏрэ ебгъуанэ федерал законрэ абы мис апхуэдэу хэдывгъалъхьэ жери къыхилъхьа. Ар кӏуэцӏрыкӏа? Иджы ар кӏуэцӏрыкӏауэ щытатэмэ, абы къикӏынурат. Абы кӏыхьу сытепсэлъыхьынукъым, ар псори уэтыкум илъщ, абы теухуауэ къекӏуэкӏа псор. Ар кӏуэцӏрыкӏауэ щытатэмэ, аргуэру лъэпкъыр пэӏэщӏэ хъунут хэкум. Фи нэгу къыщӏэвгъэхьэт. Тӏысыуэ щэ абыхэм, апхуэдиз цӏыхум, занщӏэу урысыбзэ зрагъэщӏэжыфынут. А хабзэм бизнесым теухуауэ, экономикэм теухуауэ, абы ӏэджи хэтщ, ӏэджэ программи щыӏэ, къэгъэзэжыным теухуауэ нэгъуэщӏи куэдыӏей щыӏэ. Иджы ар кӏуэцӏрыкӏакъым, щӏыкӏуэцӏрымыкӏари ар уэтыкум илъщ, абы теухуауи жысӏэнущ зэукъуэдияуэ. Ауэ дунейпсо Адыгэ Хасэм Абы теухуауэ зыри зы псалъэ щыжиӏакъым. Ауэ мыбдежым ди Хэкум де зыкъаӏэтщ гупышхуэ хъууэ зэгухьэхэщ. Къэбэрдейм де, Адыгейми, модэ Черкесск де зыкъаӏэтщ аби, зыри къагъэнаӏым зызыхуамыгъэза. Модкӏэ Тыркум, Сурием, ахэм къратхыкӏыу, ахэми къэпсалъэу, мис ауэдэу. Икӏи зэхахар Мишустиным, Урысей хьукумэтым и тхьэмадэм щэ и къуэдзэм къэувщ абыми, жиӏа мыпхуэдэу, мыр хъунукъым, мыр Урысейм и хабзэм къезэгъыркъым, мыр дискриминацэщ, хъункӏэ ӏэмал закъуэ иӏэкъым, жери къагъэувыӏа абы къыхилъхьар. Адэкӏэ мис мыпхуэдэ ӏуэху ар иджыщ къыщыхъуар. Тыркум щызэхэт хэсэшхуэ нэхъ ин дыдэ Каффедым Къайсыр жыхуаӏэр къыхэкӏа. Иджы Къайсырыр ар сыт и лъэныкъуэкӏи, цӏыхукӏи, мылъкукӏи зэрыжаӏэу, нэхъ лъэщ дыдэхэм щыщщ а Каффедым хэт хасэхэм, нэхъ лъэрызехьэхэм ящыщщ ар къыхэкӏа. Икӏи ар къыщӏэхъуар сыт и щхьэусыгъуэр жыӏэуэ псалъэмакъ егъэкӏуэкӏыпхъэтэкъэ абы теухуауэ, абы теухуауэ унафэ гуэр къащтапхъэтэкъэ. Зыри зы псалъэмакъи екӏуэкӏакъым. Икӏи абы и щхьэусыгъуэра? А Каффедым тета щӏалэхэр, а Щоджэн Умит и пашэуэ, а нэхъапэӏуэу тетахэр щэ. Ахэм ткӏийу къагъэувырт, дэ Урысейм дрицӏыхумэ, дэ адрей Урысейм и цӏыхухэм хуэдэуэ сыт и лъэныкъуэкӏи, дэ ди ӏуэхури дэкӏын хуей, а паспорт къыдатынуми ари тыншу къыдатын хуей, хэкум тыншу дыкӏуэжу щытын хуей. Сыт и лъэныкъуэкӏи ди зэпыщӏэныгъэр, ар экономикэ, бизнес и лъэныкъуэкӏи, сыт хуэдэкӏи-щэ, апхуэдэу щытын хуейщ, жари ткӏийуэ мис ауэдурэ къагъэувт. А Дунейпсо Адыгэ Хасэм, мис мы ӏуэхухэр илэжьыркъым, жаӏэу, мис ауэду. Ауэ ахэр текӏа. Ахэр текӏащ. Иджы а псалъэмакъыр абдежым деувэ, а Къайсыр къыщӏыхэкӏар. ара? Иджы тепсэлъыхьыпхъэт а сыт и лъэныкъуэкӏи. Иджы нобэрей Дунейпсо Адыгэ Хасэм-щэ и унафэщӏхэми къабгъэдэкӏыу, нэгъуэщӏ зыгуэрхэми къабгъэдэкӏыу ахэр-щэ мис мыпхуэдэу бгъэдалъхьэну иужь итщ. А Умит я пашэу а тетахэри, мис мы нобэ къыхэкӏахэр, ахэр зыгуэркӏэ-щэ Урысейм еныкъуэкъу хуэдууэ, ахэр Урысейм пэщӏэувэ хуэдууэ, мис ауэду ар модкӏэ-щэ а Москвакӏэ зыщӏпӏэхэм ауэдурэ бгъэдалъхьэну, мис ауэду ахэр уэтыкум къралъхьэну абы ирисэу дэкӏэрыну иужь итщ, ауэ, абы зыри къикӏыркъым, къыщӏимыкӏыр ар, ар пцӏыщ, Абыхэм-щэ сэ ӏэджэ щӏауэ ахэр соцӏыху, садопсалъэ, зэи зы лъэбакъуэ-щэ ячаӏым. Уа, мыпхуэдэу тщӏымэ, дауэ хъуну пӏэрэ? Мыр къезэгъыу пӏэрэ? Нобэ Урысейм иригъэкӏуэкӏ политикэм, и хабзэм жаӏэу, чэнджащэу апхуэдэу фӏэкӏа щытаӏым. Ауэ ар нетӏи жысӏа, иджыри жызоӏэ, абыхэм ткӏийуэ ягъэувт. Дэ Урысейм и цӏыхуу зыкъыдолъытэж, соотечественникыу зыкъыдолъытэж. Абы и лъэныкъуэкӏэ дэ тхуэфащэр псори дэ къытлъысыр дгъуэтын хуейщ, зэхэгъэж щыӏын хуейӏым, жаӏэу, нетӏэ ищхьэкӏэ ахэм сытепсэлъыхьа. Мис апхуэдэу къагъэув, сэри ар си щхьэкӏэ дызоӏыгъ, дыдоӏыгъ, ар тэмэмщ. Езы Урысейм и федэхэмкӏэ уеплъу щытым, апхуэдэу убгъэдыхьу щытымэ-щэ, а Урысейм езы, объективно убгъэдыхьэмэ, Урысейм и федэм хуэлажьэр мис апхуэдэ бгъэдыхьэкӏэра? Иджы а Къайсыр къыщыхэкӏам мис а нетӏэ жысӏа щхьэусыгъуэхэр адыгэбзэкӏи тхауэ-щэ утыкум илъщ, ари абы нэмыщӏкӏэ Къайсырым и унафэщӏхэм Урысейм и унафэщӏхэм, Путиным де я пашэу, абыхэм зыхуагъэза модэ республикэхэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Адыгейм, Къэрэшей-Шэрджэсым и унафэщӏхэм зыхуагъэза. Дэ дыкъыщӏыхэкӏар мис мыра, дэ теухуауэ а Хабзэхэр, а соотечественникхэм теухуа хабзэхэр лажьэ, мис а нетӏэ а Затулиным теухуауэ а къэхъуар, а паспортхэр гъэпсынщӏауэ къызэрыдамытыр а щӏыр щыхъеям щыгъуэ гулъытэ нэс дэ зэрыдмыгъуэтар, жари, ауэ дэ Сыт и лъэныкъуэкӏи, Урысеймрэ Тыркумрэ нэхъ зэгъунэгъу зэрыхъуным, сыт и лъэныкъуэкӏи, абы дытелэжьэну дыхьэзырщ. Жари, мис апхуэдэу хуатха. Ар сщӏэмыгъуэкъым къыщӏытрамыдзар, ауэ жэуап къратыжар къытрадза. Жэуап къратыжар. Е, езыри, мис иджысту сызэхахым селъэӏуну сыхуейт. Мыр къытевдзэ, хьа, къытевдзи, цӏыхухэм адрейхэм псоми ирелъагъу. Нтӏэ, жэуап къратыжара? Дэ жыфӏэмкӏэ дыарэзыщ, ар езым къытрадзауэ утыкум илъщ ар. Мыбы и щӏагъым дей ари къытеддзэн, жыфӏэмкӏэ дыарэзыщ икӏи дывдэлэжьэнущ, жари щӏэ, мис ауэдэу. Сыт и лъэныкъуэкӏи дывдэлэжьэнущ, жари, ауэдэу жэуап къратыжа. Ми абыи къегъэлъагъуэ а Дунейпсо Адыгэ Хасэм и гъуэгукӏэ фӏэкӏа Хэкум зыпыпщӏэфынукъым жаӏэу а хъыбар ирагъэкӏуэкӏхэм лъабжьэ зыри зэримыӏэр, ар зэрымыпэжыр абы къегъэлъагъуэ, ауэ къызэрымыгугъыхыжхэ арикӏ, мис. бы хиубыдэу ауэдэу къыдолъытэ мис мы илъэсищым. Урысейм и Конституцэм зэхъуэкӏыныгъэхэр халъхьауэ щыта. Иджы абы ипэкӏэ щыӏэ редакцэм а зэхъуэкӏыныгъэ иксту зи гугъу сщӏынур мис мыпхуэдэут зэрыхэтыр. Урысейр зыухуар, абы ис лъэпкъхэм яухуа псоми я зэхуэдэу, мис ауэдэу иджы абы лъэпкъхэр Кърибжэкӏтэкъым а лъэпкъхэм я цӏэхэр, ауэ лъэпкъхэм псори зэхуэдэу яухуащ, лъэпкъхэм жиӏэу мис ауэдэу хэтт. Абы ӏейуэ мыхьэнэшхуэ иӏэ а федерацэм и лъабжьэ нэхъыщхьэр ара. Иджы а зэхъуэкӏыныгъэ халъхьар зэрыщытрэ Урысейр зыухуар урыс лъэпкъращ, жери мис ауэдэу урысым и закъуэу жиӏэу. Мис ауэдэу хэлъщ апхуэдэу. Иджы арщэ дэ абы теухуауэ дэ абы дызэреплъри абы щыгъуэ жытӏа дэ адыгэ жылагъуэм мыбы ис адрей лъэпкъхэми зэрыжаӏэр ӏуэхум зэреплъыр утыкум къитлъхьауэ щыта дэ жытӏауэ щыта мыр къезэгъыркъым Федерацэм и принципхэм къезауэ, къэралым и лъэр щӏеуд жытӏэри ауэдэу жытӏауэ щытар. Нтӏэ, сыт Дунейпсо Адыгэ Хасэм мыбы теухуауэ жиӏар? Нтӏэ, абы жиӏара Сэхъурокъуэ Хьэутий абы зы комитет гуэрым щӏэ, абы зэхаша, ар хэзылъхьахэм щӏэ абы яхэт, ар къэуври щӏэ, Мыр тэмэмщ, мыр къабыл щӏын хуейщ, жери ар къыхэзылъхьахэм ящыщщ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэр. Дэ нобэ ди цӏэкӏэ псэлъэну и пщэм дэзылъхьэжа Хасэм и тхьэмадэм ара къыхилъхьар ауэд? Иджы ар щӏэ, нобэ Урысейм и унафэщӏ куэд Нэгъуэщӏ аналитик, еджагъэшхуэ, ӏуэхум фӏыуэ хэзыщӏыкӏхэм куэдым, куэдым жаӏэ, мыр махуэ къэс нэхъыбэ хъуурэ макӏуэ апхуэдэу жызыӏэхэр. Мыр щыуагъэу тщӏа дымыщӏауэ пӏэрэ? Мыбы лъэпкъ зэхэгъэж мэхъу, мыбы федерацэм и лъэр щӏеуд жаӏэу, мис апхуэдэ, ауэ дэ Дэ дибгъэдыхьэкӏыу щытын хуейр зыт ар икӏи гурыӏуэгъуэу сэ си гугъу. Псоми лъэпкъыу исым я зэхуэдэу яухуауэ а къэралыр апхуэдэу дызэрыщытын хуейр. Ари псоми тлъэгъуа ди нэгу щӏэкӏа. Илъэсищкӏэ узэӏэбэкӏыжмэ, мыбдежым дэ щекӏуэкӏа, къратхыкӏа лъэпкъ и бжыгъэр, мыбы исым, Урысейм исым и бжыгъэр къратхыкӏа. Иджы мыбы къэхъуа псалъэмакъыр псоми фощӏэж. Дунейпсо Адыгэ Хасэр къэув жиӏэми, Къэбэрдейр дэ дыщхьэхуэщ жери мис ауэду къэува. Мы дунейм абы щӏэ Къэбэрдейр дыщхьэхуэ, модэ шапсыгъхэри щхьэхуэм нэхъыфӏщ жаӏэу абы къагъэува щхьэусыгъуэ. Ар гъунэгъуу зыщӏыпӏэ деи къезэгъыр. Иджы зы унагъуэрэ а дунейпсо Адыгэ Хасэр щаухуэм щыгъуэ абы и лъабжьэ нэхъыщхьэу сэ абыхэм сыхэта, абы и хъурагъкӏэ къекӏуэкӏа псалъэмакъхэм мыдей бгъущӏрэ зы гъэм дежра япэу щызэхыхьар дунейпсо Адыгэ Хасэр. Абы нэхъыщхьэ дыдэу принцип хэтара адыгэу Зы адыгэу зэджэжу дунейм тетхэр, урысхэм адрей лъэпкъхэм шэрджэсу къацӏыхухэр ар зы лъэпкъщ, мис ара абы и лъабжьэ нэхъыщхьэу щытар. Нтӏэ, Дунейпсо Адыгэ Хасэр къоуври, ар Къэбэрдейр щхьэхуэу зедгъэтхын хуейщ, жери мис ауэду къоув, ар сыт, сыт абы къикӏыр? Сщӏэ, ар зэрыжысӏэнури сщӏэм, а псалъэу къэзыгъуэтыну мыр сюр, сюр жыхуаӏэра? Щӏэныгъэми жиӏа абы теухуауэ псори жиӏэпхъэр жиӏа, ар езыр Урысейм и унафэщӏхэми ар къалъытэр, ар апхуэдэу зэрыщытыр нобэ къалъытэр, сыт абы ар апхуэдэу щӏэбгъувынур, сыт, фӏыщӏэ лей къэпхьынура, сщӏэр? Къызгурыӏуэр, итӏанэ. Нэгъуэщӏ ӏуэхугъуэ ахэри утыкум илъу дэ къызэрытлъытэмкӏэ ӏейуэ мыхьэнэшхуэ яӏэу ар щӏэныгъэ къэхутакӏуэ институтым къыщекӏуэкӏа къыщыхъуарэ, итӏанэ университетым иджыпстуи щекӏуэкӏрэ? Псоми фощӏэр.

Полицэр къакӏуэ щӏэтми, къащэ я хьэпшыпыр щӏаха. Ар Хьэкӏуащэ Мадинэ, профессор, Ало Тимур, Марзей Аслъэн хэкум икӏыжын хуей хъуа? Мес Абхъазием кӏуауэ абы дэсщ, щопсэу, мис иджыпсту дохутыр хъуа? Абы теухуауэ зы псалъэ щыжаӏам. Зыри зы унафи къахьакъым, зы псалъи жаӏакъым. Иджы аркӏэ университетым а Хъуэкӏуэн Мурат профессор Хъуэкӏуэн Мурат щӏэныгъэм теухуауэ мис мыбдеж школ псо Къэбэрдейм деж къызэрагъэпэщауэ, дэнкӏи къацӏыхуа ауэдэ. Иджы Мурат ягъэлажьэ. Трагъэкӏащ, а и кафедрэр къытраха. Иджы абы и щхьэусыгъуэр Мурат а университетым къекӏуэкӏыр, утыкум къызэрырилъхьэра, къехьэкӏ-нехьэкӏ хэмылъу. Иджы сыт къекӏуэкӏыр? Къекӏуэкӏыр щӏэныгъэ щыӏэжкъым дэгэдахэу университетыр автономизацэ ящӏыну яужь итщ. Иджы Щӏэныгъэ щымыӏэжым а автономизацэ жыхуаӏэр, ахэр псори екӏуэкӏыу щытмэ, абы къикӏынура университет димыӏэжынура? Университетым и гугъу щытщӏкӏэ мыдежым дэ ӏэмал имыӏэу жыӏэну хуей. А адыгэбзэ къудамэм, университетым мис мы гъэм псалъэм щхьэкӏэ цӏыхуипщӏ е цӏыхуибгъу ара къащтар, илъэс къэскӏи ара къащтэр. Лъостэн Володя тхьэмыщкӏэм и зэманым ар ректору щыщытам щыгъуэ, Цӏыху щэныкъуэ махуэу еджэну къащтэу щыта, цӏыху тӏощӏрэ тхурэ, заочно жыхуэтӏэм, къащтэу щыта, цӏыху блыщӏрэ тхурэ илъэс къэскӏэ къащтэу щыта, нтӏэ иджы зэвгъапщи феплъ абы. Абы нэмыщӏкӏэ пэщӏэдзэ классхэм щрагъаджэуэ а ПМНО жаӏэуэ зыгуэр къызэӏуахауэ щыта, абы цӏыху тӏощӏрэ тхурэ махуэу еджэну къащтэуэ, цӏыху тӏощӏрэ тхурэ заочну еджэу. Ахэри зэхуащӏ, ар зэхуащӏыжыпа. Нтӏэ, ар апхуэдэу щӏэхъуар, ар зэпкърыхын хуей, утыкум къилъхьэн хуей, анализ щӏын хуей. Университетыр, институтыр, ар дэ Ди къэралыгъуэм, а Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр жыхуэтӏэм и зы нэщанэхэм щыщщ. Ахэр щымыӏэжу щытмэ, а хуэмурэ, а къэралыгъуэри яӏэтыжыну икӏи ара зыхуэкӏуэр. Нтӏэ, а Дунейпсо Адыгэ Хасэм нобэщӏэ ар пэжу щытмэ, а адыгэм я цӏэкӏэ псалъэу, А ӏуэхухэр къиӏэтын хуейтэкъэ? Ахэм теухуауэ зы унафэ гуэр ищӏын хуейтэкъэ? Ауэ зыри къиӏэтакъым икӏи ищӏакъым. Иджыри жызоӏэ. Къут, ар нэхъ икӏэм дей аргуэру зэ жысӏэну. Ауэ мыр къаӏэта адыгэ жылагъуэм дежым дей хэкум къыщаӏэт хамэ къралхэм щыпсэу ди къуэшхэр къэтха, къыхэпсэлъыхьа, Ауэ дунейпсо Адыгэ Хасэ жыхуэтӏэм, ахэм теухуауэ зы псалъи ӏейкӏи фӏыкӏи жиӏакъым. ӏэмал имыӏэу щхьэхуэу пыухыкӏауэ а шапсыгъхэми я гугъу щӏын хуейуэ къызолъытэ. Дэ иджыпсту тлъагъурэ, утыкум илъщ. Краснодар куейм а шапсыгъхэм сыт и лъэныкъуэкӏи яхуищӏэн хуейуэ, а и пщэм дэлъыр, и пщэм езым дилъхьэжауэ щытахэр, ахэр зыри зэфӏихкъым. Ар я лэжьыгъэ, я псэуныгъэм теухуауи, я бзэр хъумэным теухуауи, ахэр зыри зэфӏихкъым. Иджы бгъущӏрэ тӏу гъэм. Абщыгъуэ Урысейм парламентым Верховный Совет зэреджэу щытар, абы унафэ къихьауэ щыта и президиум Хасбулатоврат, Руслан Хасбулатоврат абщыгъуэ тет. А унафэр къыщихьам сэри сыщӏэса, Гъуафэ Руслани щӏэса. Дакъуэдей Кӏуэкӏуэ Валерэ щӏэса, Къармокъуэ Хьэчим щӏэса, Джарымэ Аслъэн щӏэса, апхуэдэу ауэдэ мыхьэнэ иратырт абы щыгъуэ. Районыр зэфӏэгъэувэжын хуейщ жери, мис ауэдэ унафэ къахьауэ щыта, президиум ауэдэ унафэ къихьауэ щыта. Иджы ар зэфӏагъэувэжаӏым, абы ар кӏыхьу абы сытепсэлъыхьынукъым иджысту, ауэ пщыкӏуз гъэм, пщыкӏуз гъэм Дунейпсо Адыгэ Хасэм и жьауэм щӏэту, и унафэм щӏэту щӏы, шапсыгъхэм я Хасэм и съездым мис мыпхуэдэ унафэ кърагъэхьа. Районыр ягъэтӏылъыжу, район ӏуэху кърамыхуэкӏыжыну, ауэ Краснодар куейм абы щыгъуэ пщӏейрэ етӏуанэ федерал закон къащтауэ щыта, коренной лъэпкъхэм теухуауэ, урысыбзэкӏэ коренной лъэпкъхэм, ахэм теухуауэ, ахэм яхуэщӏэн хуейм теухуауэ щӏы, Москва де ауэдэ хабзэр къащтати, Краснодар куейм и унафэщӏхэм жаӏэ, Фэ мыр фоӏэтыж, дэ мыдежым де. Мис мы хабзэм ипкъ иткӏэ щӏапхъэр дэ зы къэмынэу фхуэтщӏэну, псори лэжьыгъэ и лъэныкъуэкӏи фи бзэр, культурэр хъумэным теухуауэ псори, псори тщӏэнущ, жари, ар псори шыпсэу къыщӏэкӏыжа. Мис иджысту Губгъуэм ирамыгъэхьэжу, мис ауэдэ дэ къытедзауэ псалъэмакъ йокӏуэкӏыр абы нэхърэ нэхъ ӏуэхушхуэ щӏар адыгэм иджыпсту диӏэт. Абдей абжьыб из а къэнэжа тӏэкӏур, а псом нэхърэ нэхъ лъэпкъышхуэу щытар, нэхъ шапсыгъхэрэ миллион ныкъуэм нызэрыхьэсу щытам, Нтӏэ, ара, абы нэхърэ нэхъ ӏуэхушхуэ щыӏэт нобэ. А иджыпсту конгресс, абы ирагъэкӏуэкӏам япэ итын хуейтэӏэ, мис шапсыгъым иджыпсту я щхьэ кърикӏуэр Краснодар куейм и унафэщӏхэм я псалъэр яӏыгъыжакъым, мыбы теухуауэ щӏа, теухуауэ щӏапхъэр жаӏэуэ, мис ауэдэ. Унафэ гуэр къахьыну хуейт, хьэуэ, зыри къахьам, зыри щыӏам. Иджы адэкӏэ мис мыпхуэдэ ӏуэхуи. Мис мы уз къекӏуэкӏар, а ковид жыхуаӏэр щӏы, абы ипэкӏэ, илъэс къэскӏэ майм и тӏощӏрэ зым псоми дощӏэж ар. Налшыч и уэрам нэхъыщхьэм ирикӏуэу щыта шухэр япэ иту, а лъэсу, ауэдэу ирикӏуэу щыта. А ковидым теухуа ӏуэхухэр яӏэтыжа, хуит хъужа, хуиту узекӏуэ хъужа, ауэ илъэс ещанэ мэхъури уэрамым къыдагъэхьэж. Абы нэмыщӏкӏэ тхьэмахуэ къэскӏэ джэгу ирагъэкӏуэкӏыу щыта. Абхъаз утым деж джэгу ирагъэкӏуэкӏыу щыта. А майм и тӏощӏрэ зым къыдагъэхьэжым, а джэгури екӏуэкӏыжым. Иджы а къалэм и унафэщӏхэми, а Дунейпсо Адыгэ Хасэм и унафэщӏхэми иджы абы щхьэусыгъуэ къагъэувурэ мыпхуэдэу жаӏэ. А уэрамым цӏыхухэр къыщӏыдэдмыгъэхьэжыр, джэгу щӏедмыгъэкӏуэкӏыжыр Украинэм къыщекӏуэкӏым зыдэтщӏуращ. Ар хьэдэгъуэдахэу къызолъытэ. Иджы ар мис иджы ди нэгу щӏэкӏам дей махуитӏкӏэ щӏэ зэрызехьэу а ут дыдэм дей абы щекӏуэкӏахэр, а зэрызехьэу мыст. Дунейм тет макъамэр къеуэу, цӏыхур хуэфӏу тету зэр. Ар ар Украинэм зыдэпщӏу щытмэ къезэгъыр. Абы нэмыщӏкӏэ ауэдэ ӏэджи йокӏуэкӏ иджы ар. А Украинэм къыщекӏуэкӏым еплъыту щытмэ, абыкӏэ убгъэдыхьэмэ щӏэ ар а Украинэм къыщекӏуэкӏыр егъэпуд абы. Иджы ар адыгэ джэгур и гугъу сщӏынщи, сыт ар зиӏысыр? Адыгэ джэгур ар Дэ ди культурэм и нэфӏэгуфӏэ, и купщӏэр къэзыгъэлъагъуэ ӏуэхугъуурэ ар пропагандэ щӏын хуей, апхуэдэу цӏыхум ауэдэ жэрдэм яӏэу щытмэ, сыт и лъэныкъуэкӏи ядэӏэпыкъуауэ ар уэрамым абдей а утыкум къишэн хуей? Къэбэрдей-Балъкъэр мы ди къэралыгъуэм щӏицӏэр ара, ар къыщӏаунэхуар, щӏащӏар, щӏаухуар ара? Нтӏэ, ар дауэ, дауэ, ар мы дунейм ар сэ къызэрызгурыӏуэн щыӏэкъым игъащӏэкӏэ. Иджы зэкӏэ щӏэ и цӏэ жысӏэну сыхуейкъым, ауэ щӏэ. Къулыкъушхуэ яӏэу Москва дей зыгуэрхэм депсэлъа, ди ныбжьэгъухэр епсэлъа а ӏуэхухэм теухуауэ щӏэ. Ягъэщӏагъуэ абыхэм. Мыбым зы щхьэусыгъуэ щӏэ, мис мыпхуэдэу зэран фӏэкӏа, абы зыри къишэкъым. Абы дэ, ну, джэгур, дэ ди гузэвэгъуэр щӏэ Украинэм теухуауэ а къэралым иригъэкӏуэкӏым, абы зэран хуэхъумэ, ар дауэ, ар политикэ и лъэныкъуэкӏэ, ар цӏыхухэм щӏэ, цӏыхухэм, ар. Сэ мыбы тепсэлъыхьын хуейуэ къыщӏэслъытым и зы щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэхэм щыщ. А цӏыху къызэрыгуэкӏым щэ, мис апхуэдэу гупсысэр нэхъыбэ хъуурэ макӏуэ. Мыр Украинэм къыщекӏуэкӏыра, мыр дауэ ар хьэ зэпэщӏэбгъэувэн хуей. Ар къэралым и фейдэ, ар и фейдэ, къэралым и зэрану аращ ар. Нтӏэ, а дэ дызэпсалъэахэм, дызэпсалъэхэм, ахэм жаӏэрэ, мыр мыпхуэдэу-щэ лейуэ фӏыщӏэ къахьыну ящӏэурэ ара мыхъум, мыбы зы щхьэусыгъуэ, мыбы мыпхуэдэ бгъэдыхьэкӏэм зы щхьэусыгъуэ иӏэ, мыр зэран хъууэ аращ ари, абыхэм ара хуэдэу жаӏэр? Е дэ Къайсэрым щытепсэлъыхьым щыгъуэ жысӏэн хуейуэ къысщыгъупщауэ щэ, мис мыпхуэдэ зыри и гугъу сщӏынут ар университетым теухуа. хамэ къэрал къикӏыуэ а университетым щӏэтӏысхьэ бюджет зыри щыӏэж. Мис мы гъэм цӏыхуиплӏ-тху къыщӏэтӏысхьауэрэ ар псори абы и уасэр е езыхэм иратыж, е а кафедым ирет, мис апхуэдэура зэрыщытыр. Мы гъэм цӏыхуитӏым къаухауэрэ хамэ къэрал щыщ. Мис ари ауэ къызэрымыкӏуэу ӏуэхушхуэ хуэдэу щытщ. Итӏанэ ари, нтӏэ, мыдэ, иджы мыбы программэ гуэрхэр щыӏэ, къэгъэзэжыным теухуауэ, репатриацэм теухуауэ. А программэхэм щэ, Мис мыпхуэдэу итщ щэ: Мы программэм хыхьэхэр Урысейм и цӏыхуу, соотечественникыу зыкъэзылъытэжхэращ, жери. Апхуэдэу, апхуэдэу итщ ар тэмэм. Ауэ адэкӏэ, жи, урысыбзэ ящӏэн хуейщ, жери. Иджы Урысейм и цӏыхуу зыкъэзылъытэжхэм урысыбзэ ящӏэн хуейуэ хабзэм жиӏэкъым. А бгъущӏрэ ебгъуанэ, а нетӏэ зи гугъу тщӏа Хабзэм, а Урысейм и цӏыхухэм, соотечественникхэм теухуам абы жиӏэркъым. А нетӏэ жытӏа Затулиным жиӏар кӏуэцӏрыкӏакъым. Иджы зыгуэрхэм жаӏэнкӏэ хъуну мыбдеж мыдэ урысыбзэ ящӏэн хуейкъэ къэкӏуэжынухэм, къэкӏуэжыну хуейхэм жаӏэу? ящӏэн хуейщ, ауэ абыхэм Тыркум, Сирием, Иорданием, нэгъуэщӏыпӏэхэм ар ауэдэ ӏэмал яӏэкъым абы ар зэрагъэщӏэну. Ар Урысейм и цӏыхуу щыткӏэ, дэ ди бзэр къэралыбзэу щыткӏэ республикэхэм, ахэр мыбдежым де къэшэжауэ, мыдэ ауэдэ ӏэмал етын хуей а урысыбзэри зэрагъэщӏэну. Адыгэхэм тынш ӏейуэ зэрагъэщӏэж а урысыбзэр, мес а Косовэ къикӏыжа адыгэхэр. Псынщӏэ ӏейуэ зэрагъэщӏэжа сыт? Урысыбзэр мыбы ущыпсэунум ари пщӏэн хуейщ, абы ар гурыӏуэгъуэщ, абы хэкӏыпӏэ иӏэкъым, ар ауэдэу зэрыщытын хуейр. Ар къагъэувыӏа? Аращи, абы ӏейуэ мыхьэнэшхуэ зиӏэ ӏуэхущ. Мыри а Дунейпсо Адыгэ Хасэм утыкум кърилъхьэн хуейт, мыр къиӏэтын хуейт. Иджыпсту сэ сызытепсэлъыхьар а илъэсищым къекӏуэкӏара, утыкум илъурэ, адыгэхэр зыгъэгузавэ проблему дэ тлъагъухэм ауэдурэ дытепсэлъыхьауэ ара. Иджы адкӏэ дыӏэбэ хъуну ауэдэу къыдолъытэ. Нетӏэ жысӏа? Сэхъурокъуэ Хьэутий зэрытетрэ илъэс пщыкӏутӏ, пщыкӏущым нэблэгъа, ауэдэу щыщыткӏэ, адрей а зэманым къриубыдэу къекӏуэкӏа ӏуэхугъуэ гуэрхэми дытепсэлъыхьыну сыт лъэныкъуэкӏи къезэгъыу ауэдэу къысщохъу. Псом япэу зи гугъу сщӏыну сызыхуейтэр пщыкӏуий гъэм Урысейм и парламентым щӏэныгъэ егъэгъуэтынымкӏэ федерал хабзэм зэхъуэкӏыныгъэхэр хилъхьа. Иджы абы и хъуреягъкӏэ псалъэмакъышхуэ екӏуэкӏа, ауэ къытезгъэзэжу щӏэ кӏыхьу сытепсэлъыхьыну сыхуей. Иджы абы къикӏрэ а зэхъуэкӏыныгъэхэм, абы халъхьа зэхъуэкӏыныгъэхэм иужькӏэ Адыгэбзэкӏэ ухуейм уеджэу, уеджэ хъууэ, ухуейм уемыджэ хъууэ, мис ауэдэу увауэра? Иджы ар Урысейм и Конституцэм къезэгъыркъым, статья хыщӏым ар жеӏэ, адрей лъэпкъ титульнэ а республикэхэм щыпсэу лъэпкъхэм Я бзэри къэралыбзу, урысыбзэм хуэдэ къабзэу, къэралыбзу ягъэув хъуну икӏи зэхуэдэу лэжьэн хуейщ, жери апхуэдэурэ жеӏэ. Абы нэмыщӏкӏэ, Конституционнэ Урысейм и конституционнэ хеящӏэ нэхъыщхьэ дыдэм унафэ къихьауэ щытат, абы теухуауэ а бзэхэр яджын хуейуэ, Ухуейм уеджэ хъу, ухуейм уемыджэ хъу, ар ауи къезэгъым жиӏэ. Абы нэмыщӏкӏэ республикэ зыбжанэм я хеящӏэ нэхъыщхьэхэми ауэдэ унафэхэр къахьауэ щыта. Нтӏэ ар ауи къезэгъыр Урысейм нтӏэ абы теухуа куэд куэд ӏей жаӏэ тэтархэр, башкирхэр ар я унафэщӏхэр къэуващ, ямыдэу къэувауэ щыта. Ауэ кӏуэцӏрыкӏа. Иджы сыт щыӏэт абы нэхърэ нэхъ ӏуэхушхуэ? Дунейпсо Адыгэ Хасэр адыгэм я цӏэкӏэ псалъэу, адыгэм я федэ зыхэлъыр кӏуэцӏригъэкӏыным яужь иту ахэр и пщэм щыдилъхьэжкӏэ, сытыт нэхъ ӏуэхушхуэу щыӏэр? Ауэ зыри абы теухуауэ зыри ищӏам. Иджыри нетӏи жысӏа, иджыри жызоӏэ. Ауэ мыбдежым, мы Къэбэрдейм де зэщӏэхъееныгъэ псо къэхъуа абы теухуауэ. Мис къытхэтыж мыгъуэӏым ар, Шэшэн Муӏэед. Координационнэ совет жыхуаӏэмкӏэ, мис абы и цӏэкӏэ ар а ӏуэхухэр мыбдежым де лъэщу къыщиӏэтауэ къыщытӏэтауэ щыта, псори дызэгъусэу, зэщӏэхъееныгъэ псо а Муӏэед абы и пашэу, идеолог нэхъыщхьэу мис ауэду щыта, ар игъуэ нэмысым дунейм ехыжа. Урысей псом абы теухуауэ лъэпкъхэм зыкъаӏэтщ абыми Москва зэхуэсышхуэхэр едгъэкӏуэкӏауэ щыта. Ӏэджи къекӏуэкӏа, ауэ иджыри жызоӏэри Дунейпсо Адыгэ Хасэм ар абы теухуауэ ӏейкӏи фӏыкӏи зы псалъи жиӏакъым. Адэкӏэ Сирием къыщекӏуэкӏахэм теухуа. Сирием мин щитӏым нэблагъэ щопсэу. Абы шэрджэс диаспорэ зэреджэр. Ар мы Ищхъэрэ Кавказым ис лъэпкъхэм ящыщ. Псори, Дагъыстани, Шэшэни, Балъкъэри, Къэрэшей, псори щопсэу абы. Ауэ и нэхъыбэр Процент пщӏейр и нэхъ мащӏэ дыдэу ар адыгэ, абы щыӏэр икӏи ара а диаспорэм абы щӏеджэр адыгэ диаспорэ, шэрджэс диаспорэ щӏыжаӏэр ара. Нтӏэ ар ари ахэри Урысейм и цӏыхущ, и соотечественникщ. Ауэ зыри яхуищӏакъым. Хэкум къихьэжын щхьэкӏэ, Тыркум кӏуэхэри тынш ӏейуэ-щэ гражданствэ кърата Европэм кӏуахэ, ауэ мыбы кърагъэхьэжакъым, квотэ иратакъым. Сыт абы теухуауэ Дунейпсо Адыгэ Хасэм Урысей хьукумэтым и пащхьэм щигъэувар, щищӏар сыт? Иджы мыбы зы минищым нэс зыгуэрурэ къихьэфат, яӏэщӏэкӏ щыгъуи зыгуэрхэр къихьэфати, ахэм ящыщ ӏэджи ирахужа, ирагъэкӏыжа. Тхылъ фӏыгъ мыжан тхылъ зауэ екӏуэкӏым-щэ хэт и паспорт имыӏэуэ жыӏэ абыхэм я ӏуэху къетхуэкӏа ар фӏым сощӏэ. Иджыри жызоӏэри, ауэ мыдежым сыт щыгъуи къару гуэрхэр адыгэ жылагъуэм-щэ къахэкӏа, а ӏуэхухэр къаӏэту, Москва ятху, акӏэ ятху, мыкӏэ ятху, псалъэмакъ ящӏу, мыр Дауэ зэрыщытыр мыхэр Урысейм и цӏыхущ жаӏэу-щэ? Апхуэдэхэр щыӏа. А къэкӏуэжам мыдей къихьэфа тӏэкӏум-щэ къэралыр зыкӏи адэӏэпыкъуакъым, абауэ мылъку зэхалъхьэу, ахъшэ зэхалъхьэурэ унэ, къуажэхэм къыхуащэхуа сэ сщӏэрэ апхуэдэ, мис апхуэдэ лэжьыгъи ахуэдэи къекӏуэкӏа ар икӏи абы нэмыщӏкӏэ-щэ ахэри. Утыкум илъ хэӏущӏыӏу хъуауэ зэрыкъэралу къащӏэ мис мыуэдэ ӏуэхугъуэ зыбжанэ. Пщыкӏубл гъэм Гъуафэ Руслан шапсыгъым и деж-щэ тхьэлъэӏу ящӏат. Адэ пасэм-щэ адыгэхэм тхьэлъэӏу зэращӏу щытам абы жыг гуэрым и лъабжьэмкӏэ тхьэлъэӏу ящӏати, мыр Пэкӏу евгъэкӏуэкӏауэращ, хуит фамыщӏауэ, жари ауэдэу зэхэзехуэн ящӏри, ӏэджи ӏэджи абы и хъуреягъкӏэ къекӏуэкӏа, суд екӏуэкӏа, абы ӏэджэ псалъэмакъи екӏуэкӏа, Гъуафэ Руслан тхьэмахуищкӏэ мышхэу увщ абыми. Ауэдэу зэпэщӏэтахэ хуабжьу. Нтӏэ, арикӏ. А адыгэр дэнэ щыӏэми щӏэ зыкъаӏэт зэкъуоувэри абы а ӏуэхур дэнкӏи нагъэсэ. Мис иджы куэд щӏакъым. Страсбург судым Руслан и телъхьэу абы унафэ къихьа адэкӏэ Кӏуэщӏысокъуэ Мартин теухуауэ къекӏуэкӏар псоми фощӏэж. Абы ӏуэху яуцӏырхъщ абыми афиян къыкъуаха хуэдэу. Апхуэдэу екӏуэкӏа дуней псом ари хэӏущӏыӏу хъуауэ, ар икӏ, абы теухуауи зы псалъэ жьыпӏэдэ икӏыфӏыкӏэ жаӏэ. Мыбдеж щхьэхыу жысӏэну сыхуей, епщыкӏуплӏанэ, гимназием, мис мынэ Налшык дей къыщыхъуауэ щытар. А нетӏэ зи гугъу сщӏа хабзэхэр къащтэн ипэ а гимназием адыгэ сабий. Балъкъэр, адыги, балъкъэри, сабий щитӏрэ щэныкъуэм нэблагъэм, залымыгъэкӏэ, лӏыгъэкӏэ жрагъэӏа, адыгэбзэкӏэ деджэну дыхуейкъым, жаӏэу. Иджы Багъ Марям адыгэбзэкӏэ иригъаджэ, а ӏуэхур къэзыӏэта утыкум кърилъхьэ щӏэбийм, абы теухуауэ ар Ар ауэдэу хабзэншагъэу зэрекӏуэкӏари наӏуэ хъуа, ахэр псори утыкум илъ къитлъхьауэ щыта. Ауэ Епщыкӏуплӏанэ гимназием и унафэщӏхэм зыри и гугъу ящӏакъым, Багъ Марям и щхьэр къыӏурагъэха. Иджыри мис мыпхуэдэ зы ӏуэху тепсэлъыхьын хуейуэ къызолъытэ, ӏэмал имыӏэуэ. Дунейпсо Адыгэ Хасэм ӏэмал имыӏэу гулъытэ хуищӏын хуеяуэ щытауэ. Ар Куэблэ Муӏэмэр и ӏуэхура, ар пщыкӏубгъум Муӏэмэр хэкум къызэрыкӏуэжрэ илъэс щэщӏрэ тхурэ мэхъу, зы илъэс тӏощӏрэ пщӏырэ мэхъу ар гражданину зэрыщытрэ. Нтӏэ, Куэблэ Муӏэмэр ар Шапсыгъым щопсэу, Лазаревскэ жыхуэтӏэм щопсэу, пщыкӏубгъум и паспортыр трахыжыну, гражданствэр яӏэтыжынууэ, мис ауэдэ ӏуэху къежьауэ щыта. Ар икӏ, ар мыдей къэралым деж, Ищхъэрэ Кавказми, модэ Тыркуми, дэнкӏи хэӏущӏыӏу хъуауэ абы и хъуреягъкӏэ псалъэмакъышхуэ екӏуэкӏа. Иджы Муӏэмэр къыпаубыдарат. Ар илъэс тӏощӏрэ пщӏырэкӏэ узэӏэбэкӏыжмэ, иджыри гражданину щыщымытым щыгъуэ, зы щӏыпӏэ дей ущыпсэуэ, ущыщӏатхар нэгъуэщӏ щӏыпӏэт. Ар хабзэншагъэшхуэу къыдолъытэ, мис ар щхьэусыгъуэ мэхъу, ауи Гражданствэр тӏэтыжыну жари мис ауэдэ хьэдэгъуэдахэ, мис ауэдэ гуэр къыпаубыдат. Иджы Муаммар гражданин щӏэхъуам и щхьэусыгъуэр мыбы щыщ. Урысейм а и щхьэгъусэ хъуа цӏыхубз цӏыкӏур, ар Урысейм и гражданинти ара и щхьэусыгъуэр, ар Дэнкӏи болъагъу сыт хуэдэ, сыт и лъэныкъуэкӏи плъагъурт ар псори. Ауэ ерыщу къыпэщӏэувахэщ абым щӏэ, ар ауэдэу къеныкъуэкъуу щӏадза. Абы зыри къикӏакъым, ар къыщӏимыкӏар, ар иджыри жызоӏэ, хэкум деж абы теухуауэ, цӏыхухэм зыкъаӏэтщ абыми, псалъэмакъышхуэ ящӏа мокӏэ хамэ къэралхэм, Тыркум псом хуэмыдэу щӏэ, абыкӏэ къратхыкӏыу, абыкӏэ къыдаӏыгъыу, мис ауэдэу къэувхэри къэувыӏэжащ а ӏуэхури. Абы теухуауикӏ Дунейпсо Адыгэ Хасэм зы псалъи жиӏакъым. Нетӏэ сэ къысщыгъупщащ мыбдежым жысӏэжыну. Пщыкӏуй гъэм а зэхъуэкӏыныгъэхэр халъхьа иужькӏэ щӏэ мыбы къекӏуэкӏыр къэхъур. Илъэс къэскӏэ нэхъыбэ мэхъур урысыбзэр анэдэлъхубзу къыхэзыхыр. Иджы ар дэ къыджаӏэкъым, и бжыгъэр къыджаӏэкъым. А министрым щӏэ, а иджыпсту тетым Езауэми зыхуэдгъэзауэ щыта, дыхуэзауэ щыта, а Шэшэн Мурэд тхьэмыщкӏэм икӏи хуитхауэ щыта. Япэ илъэсым езыхэм жаӏэу щыта адыгэ сабий минрэ щищым урысыбзэр хахащ жаӏэри. Иджы абы иужькӏэ мыр илъэситху мэхъу, абы лъандэрэ щӏэ. А къыкӏэлъыкӏуа илъэсхэм дапщэ, дапщэм хаха, дауэду щыт, ар къыджаӏэкъым, ябзыщӏ. Абы щэху зыри хэлъкъым, ар. А информацэр гъэпщкӏуауэ щытын хуейкъым, ар утыкум илъын хуей икӏи дэ ди нэгу щӏокӏ махуэ къэскӏэ, къуажэхэми, дэнкӏэ зыдмыгъэзами щэ, адыгэбзэкӏэ псалъэр нэхъ мащӏэ хъуурэ макӏуэ. Дэ мис модэу щхьэихауэ дытепсэлъыхьыфкъым а цӏыхухэми щэ тыншу мэшынэр ар жаӏэну, ауэ Дэ дощӏэр иджы ар куэдым щӏэ къызэрыжраӏэр. Ай, фи сабийм щэ урысыбзэр къыхевгъэх, нэхъ тыншыну, модэ ЕГЭ-ри нэхъ тыншу итынущ, жаӏэу. Мис апхуэдэхэр къызэрекӏуэкӏыр дощӏэ, ар къытракъузу. А жызоӏэр епщыкӏуплӏанэ гимназием ар ар къыщыхъуар а хабзэхэр къащтэн ипэкӏэт къыщыхъуар. Иджы ар абы нэхърэ а пщыкӏуй гъэм абы халъхьам щэ кърикӏуахэр жыӏэу щэ, а нобэ а Дунейпсо Адыгэ Хасэ жиӏэр пэжу щытмэ и фӏэщмэ, япэ дыдэу зытепсэлъыхьын хуейхэм щыщтэӏэ абы кърикӏуар. А иджыпсту къекӏуэкӏыр. Ауэ ахэм теухуауэ зыри къыщекӏуэкӏакъым, зы псалъэмакъи щыӏакъым. Иджы а унафэ къэхьахэми деплъащ. Иджы ар ар декларацэурэ зы щӏыпӏэ дей а унафэ къэхьам щэ зыри хэткъым, пыухыкӏауэ, мис а иджыпсту сэ къезбжэкӏахэр, зи гугъу сщӏахэм щэ теухуауэ Мис мыр мыпхуэдэу къэхъуащ, мыр мыпхуэдэу тщӏынущ, жыӏэу апхуэдэ зыри а унафэ къэхьахэми зыри хэт. Иджы си псалъэмакъыр кӏыхь хъуагъэн, мо и кӏэм сыноблагъэри жысӏэну сызыхуейрат, мис мыпхуэдэ упщӏэ схуэвэмыт, зи гугъу сщӏа ӏуэхугъуэхэр. Мы ӏуэхугъуэхэр хуэлажьэрэ мы къэралым, дэ дызыхэс къэралым и фейдэ зыхэлъым, и интерес иджы сэ ар жыхуэсӏэр щэ, ар тэмэму къывгурыӏуэну сыхуейт, и объективнэ интересхэр ар жыхуэсӏэр. Хьэмэрэ ӏуэхущӏапӏэ гуэрхэм, гуп гуэрхэм, корпорацэ гуэрхэм, ахэм я интересра, и объективнэ интересхэм, къэралыр нэхъ быдэ щӏыным, лъэщ щӏыным хуэлажьэрэ. Сэ хуэмылажьэу къызэрыслъытэр, ауи гъунэгъуу хуэлажьэ. Ар къэралым и лъэр щӏиудурэ. Мес а сэ жыхуэсӏа а конституцэм халъхьар щэ а Дунейпсо Адыгэ Хасэм ядиӏыгъыу халъхьар, къэралыр зыухуар зы лъэпкъ закъуэщ жыӏэу халъхьар ар хуэлажьэ. Адрей дэ ди бзэкӏэ щэ а ди бзэм нобэ къытехьэ лейр къыбгурыӏуэ ар? Ухуейм уеджэ хъу, ухуейм уемыджэ хъууэ зэращӏар, ар хуэлажьэрэ къэралым? Хуэлажьэ. Иджы, мис, нетӏэ жысӏа а Украинэм къыщекӏуэкӏым щэ пащӏэу, адэ ди ди культурэм теухуа ӏуэхухэр, адэ ди гузэвэгъуэм теухуа ӏуэхухэр Куэд ӏей урихьэлӏэну, иджыпсту мис мыпхуэдэу жызыӏэ, куэд ӏей урихьэлӏэну Украинэм дзэ щӏрашэн хуей хъуам и зы щхьэусыгъуэ урысыбзэм лей къытохьэр жари. Адрей нэхъ лъэпкъ цӏыкӏу абы хэсхэм лей къатохьэ урысыбзэр тэмэму лажьэӏым жари. Нтӏэ, дэ, езы къэралым и кӏуэцӏкӏэ дэ ди бзэм апхуэдэ лей къытехьэмэ, ар дауэ къызэрыбгурыӏуэнур жари? Апхуэдэу упщӏэ ягъэув куэд ӏейм. Аращи, сэ сызэреплъымкӏэ, сэ си закъуэм ауэдэ гупсысэ зиӏэр. Мис мыпхуэдэ бгъэдыхьэкӏэ къэралыр нэхъ лъэщ щӏыным, нэхъ быдэ щӏыным зыкӏи хуэлажьэ. Иджы-щэ мыр? Щезгъэжьам щыгъуи жысӏэнум къыхэща, гурыӏуэгъуэ хуэдэ къысщохъу, ауэ нэхъ пыухыкӏауи жысӏэнут. Мыр мы дунейпсо адыгэ хасэр и щхьэусыгъуу ар зиӏысыр, абы и пщэм дилъхьэжхэр жысӏэуэ, мыр къэзгъэсэбэпауэра а дэ нобэ ди Проблемэхэр, ахэр а дунейпсо Адыгэ Хасэм ещӏылӏауэ, ахэр абы зэрызэфӏихыр, жу, мис апхуэдэу къэдгъэлъэгъуэн щхьэкӏэ къэдгъэсэбэпауэра? Иджы мис мыпхуэдэу-щэ, куэдым жаӏэ, а дунейпсо Адыгэ Хасэр зэхъуэкӏын хуейщ, тегъэкӏын хуейщ, Хасэр, Къэбэрдей Хасэр, ну, Мыдрей нэхъ сэ зызэгъэщӏэлӏахэм ахэр зэхъуэкӏын хуейщ, жари жысӏэжа. Сэ мызэ-мытӏэуи жысӏар ар. Абы пыкӏын хуей, апхуэдэ ӏуэху къехуэкӏын хуейкъым, ар пхузэхъуэкӏыну. Икӏи абы щхьэкӏэ-щэ дыщӏэныкъуэкъуэни щыӏэкъым, дыдэфыщӏейуэ абы щхьэкӏэ гугъу зедгъэхьу дыщӏыдэтыни щыӏэкъым. Пхузэхъуэкӏыну. Илъэс пщыкӏущ хъуауэ тетыр зыщ, зы цӏыхущ. Иджы ар-щэ жылагъуэ организацэу зэрыщымытым и зы нэщанэ. А нетӏэ сэ жысӏахэм, а сэ зи гугъу сщӏахэм-щэ, теухуауэ нэгъуэщӏ къаруухэр, абы и кӏуэцӏкӏэ. Дунейпсо Адыгэ Хасэм и кӏуэцӏкӏэ дэ мыбы дызэреплъыр мыра е дэ дымыращ жаӏэу-щэ, апхуэдэ еплъыкӏэ зыри щыӏа, зыри утыкум къралъхьакъым. Аращи, ар абы и лъэныкъуэкӏэ-щэ жылагъуэ, дауэ нэхъ тэмэму зэрыжыӏэн хуейр, зэкъуэтыныгъэу, организацэ щытым, дырнеккъым, апхуэдэу убгъэдыхьу щытмэ. Икӏи ар пхузэхъуэкӏын Икӏи абы щхьэкӏэ зэман щӏэбгъэкӏуэдын щыӏэ. Мыдрейуэ еплъыт, сэ щӏэ а дунейпсо Адыгэ Хасэр къыщызэрагъэпэщым щыгъуэ абыхэми сахэта. Мокӏэ а Хасэр, Къэбэрдей Хасэр щакъутэм щыгъуэ иужьу сэрэ абы тета. Ахэр нэхъыбэ дыдэу тӏо Илъэс тӏурыттӏ, абы щыгъуэ тӏо нэхъыбэ сэ етӏуанэу сытетауэра, зэи тӏо нэло зэур тӏо тетауэра, а нэхъыбэ зэи щӏа? Мы Къэбэрдей Хасэ хуэтӏэмщӏэ а Хьэфӏыцӏэ Мухьэмэд илъэс тӏощӏрэ тхурэ, тӏощӏрэ плӏырэ, ну, минитӏ лъандэрэ илъэс тӏощӏрэ плӏырэ хъуауэ тетщ. Апхуэдэ, апхуэдэ Хасэ, апхуэдэ жылагъуэ организацэ апхуэдэ щыӏэкъым, абы къегъэлъагъуэ ахэр апхуэдэу зэрыщымытыр къегъэлъагъуэ. Аращи, абыхэм езэуэн хуейкъым, дэфыщӏеин хуейкъым. Ауэ мис иджысту сэ хъарзынэу щӏэ абы я лэжьыгъэр, абы ящӏэр зэрахьэр къэдгъэсэбэпурэ дэ а ди проблемэхэр утыкум къитлъхьа Ар а къэралыр абы зэрыбгъэдэтыр, абы зэрыхущытыр жытӏэри, мис ауэдэу утыкум къитлъхьа. Нобэ щӏэ мы дунейм къекӏуэкӏ коммуникацэхэм ӏэмал ӏэджи щыӏэ, мы интернет, мы ютубым, абыхэм ӏэмал ӏэджи къыдат дэ. Аращи, мис а гъуэгумкӏэ ирекӏуэн хуейт нэгъуэщӏ нэгъуэщӏ организацэ зэхэпшэ хъуну, итӏанэ мис жызоӏэри абы а цӏыхур зэрагъэщхьэрыууэр, а нобэ Дунейпсо Адыгэ Хасэ жыхуаӏэм щэ, ахэм уапымыщӏам хэкум пэӏэщӏэу хъунущ, хэкур зэхуащӏа хъунущ жыхуаӏэр ар пцӏыщ, ар къагурыгъэӏуэн хуей, а икӏи жызоӏэри а Москва, Кремлым Ахэр къызыгурыӏуэ, ахэр щӏэ фӏыуэ къызыгурыӏуэ, къулыкъушхуэ яӏэу, апхуэдэхэр щыӏэ, ахэми къагуроӏуэ пэӏэщӏэ зэрыщӏын, щӏын зэрыхуэмейр, Урысейм и бийуэ щымытмэ. Ауэ Урысейм и цӏыхуу зыкъэзылъытэхэм ядекӏуэкӏын хуей, ахэр къэгъэсэбэпын хуей жари, мис ауэдэ гупсысэхэр щыӏэ, ар къагурыгъэӏуэн хуей. Си псалъэмакъыр кӏыхь сщӏамэ, къысхуэвгъэгъу, сызытепсэлъыхьыну сыхуеяр арат. Сэ мис мы видеом и щӏагъым а зи гугъу сщӏа тхылъхэр, документхэр, ахэр щӏэ мис мыбдежым тет. къытезыдзэжынущи, ар си гугъэмкӏэ куэдым яфӏэгъэщӏэгъуэн хъуну, итӏанэ фыкъыхыхьэ мы псалъэмакъми дытевгъэпсэлъыхь, лъэныкъуэ псомкӏи дытевгъэпсэлъыхь. Мы ди ӏуэхур тэмэм зэрытщӏыным, мы къэралым, дэ дызыхэс къэралхэм щӏэ я хабзэхэми къезэгъыуэ, сыт и лъэныкъуэкӏи къезэгъыуэ дэ ди хьэкъыр. Дэ къыттехуэр щӏэ къытлъысу ар. Мыщэуну дывгъэлажьэ, дызэбгъэдэвгъэувэ. Сэ сызэреплъымкӏэ, куэд тхузэфӏэкӏыну, куэд тхуэщӏэну мис ар. Нетӏэ, сэ зи гугъу сщӏам адэ. Ар мыбдеж къыщекӏуэкӏа лэжьыгъэм ар иджы къегъэлъагъуэр. Арат вжесӏэну сызыхуеяр. Зи зэман щымысхьу, зи ӏуэху къэзыгъанэу къызэдэӏуа къызэплъахэм псоми Алыхьыр арэзы къыфхухъу, узыншэу фщыт жызоӏэ. Тхьэм ди насып тригъакӏуэ.